ekenekwa m ụnụ wee na-asị ụnụ nke onye chi ya zere nwanne mmadụ onye ị na-afụ ihe onyonyo ya bụ nwanne anyị nwoke bụ apọstụl Shigbo apọstụl Shigbo nke bụ eziokwu bụ na a bịa na age ị tọrọ m atọ na age mana ka anyị debegoro age n'akụkụ ka anyị gwa onwe anyị nke bụ eziokwu apọstụl Shigbo afụrụ m ife onyonyo ya i merụ ebe ị nọ na-agbacharị maazị Ezeakụ na nke a ji mee nke a o jikwa ọ bụrụ na ọ na-akparị ụnụ nwa bụ ndị ụka o jikwa wee bụrụ na ọ na-agwa ụnụ okwu na-ataghị eze nwanne mmadụ ka anyị gwakeneri onwe anyị nke bụ eziokwu ị na-eme ife afụ ị kwesịrị ime as onye ụka ị wụ ọ na-akparị gị ka ọ just na-akparị gị na nkịtị na-abụ ihe a bụ ajụjụ m chọrọ ịjụ gị ị nọ na-asị body of Christ body of Christ nke a ji mee nke a nke a ji mee nke ọzọ ọ bụrụ na maazị Ezeakụ ọ bụrụ na o kwugide ife a nwee chọọchị a gbara ọkụ ma ọ bụ na o nwere chọọchị e mere attack na body of Christ ga-eme nke a mekwa nke ọzọ na mgbe afụ ka unu ga-egosi ike unu na-eke nwanne n'ahụ nwanne gị ka ị na-enwe ike mana ị nọ ndị Boko Haram na ndị ugwu na-agba ụlọ ụka ndị be anyị ọkụ ebe ndị be anyị na-eje ụka nwanne a na-agba ha ọkụ steady enwebeghị nke unu nwa wụ body of Christ nwanụ enwebeghị any of them unu mere one or two things gbasara ya ụnụ nọ mgbe gara aga e gbuo nwanne anyị nwaanyị a na-akpọ Debora maka na o kwuru otu ihe ma ọ bụ nke ọzọ gbasara ndị na-akụ isi na kemgbe afụ e ji gbucha nwanne anyị nwaanyị ahụ bụ Debora kedu ife ụnụ nwa merugoro ụnụ nwa feel like na ụnụ body of Christ o jikwa ọ bụrụ na unu na-eme nke a mee nke ọzọ kedu ife unu merugoro maazị Ezeakụ ị na-akparị kedu ife dụ njọ ọ gwara gị na ọ na-agwa ndị be anyị gwa anyị nke bụ eziokwu that is na nwanne na enwerọ ife dịka na jizọs na-enye ọrụ na ụdị ife afụ adụrọ na jizọs nọ na-edozi obodo na ụdị ife afụ adụrọ na ị na-eche jizọs ka o weta gị 24 steady light nwanne na ụdị ife afụ adụrọ na ị na-eche jizọs nwanne ka o mee mirakụl n'obodo a na-aghọ aghụghọ na nke ikpeazụ ka ha kwụsị aghụghọ ha na-aghọ nwanne na ụdị ife afụ adụrọ ọ kwa ife nya wụ maazị Ezeakụ na-agwa gị nya wụ Mathias Ezeakụ na ọ na-agwa gị sị gị nwanne na ife na-edozi obodo bụ gọọmenti na ọ gọọmenti ga-edozi obodo na ọ gụnwa na onwe gị nọ n'isi ụka nwanne ga na-agwa your members the truth ọ kwa nya wụ ife Mathias Ezeakụ na-agwa gị nwanne mmadụ a tọwakwanụ ụtọ sị wepụ aghụghọ a tọba ụtọ sị wepụ aghụghọ ka ya bụ iji na-eme nwanne gị gwa nke bụ eziokwu kama ị ga-esi n'ụzọ ọjọọ ahụ isi isi na kama ị ga-esi na-echegharị nwanne mmadụ ị nọrọ na-akọ ife dịka moto ọ na-agba ọ bụrụ na ụnụ nwa ntụ esi na ụnụ wụ body of Christ na ụnụ nọ na union o jikwa onwe miti nwanne ọ bụrụ na ndụ ụnụ body of Christ na ụnụ emuvugo nwanne jee na gọọmenti house nwanne jee na-ekwu na ife a na-eme anyị nwa bụ citizen na ife a na-eme anyị adịrọ mma ọ bụrụ na unu eme ufugo na unu apụtago one day nwanne tụkọrịta alụ jee na ofu government house jee ebe afụ jee na-ekwu okwu kwuo na ife a fa na-eme nwanne abụrọ ife kwu maka fa otu ihe ha na nya bụ oche ọchịchị ọ bụrụ na unu emego nya bụ ife nwanne mmadụ echerọ m na ụdị okwu a na-agwa unu na ụbọchị tata echerọ m na ọkara edo ị nọ na-asị onye na-amụ amụ maka ntụ ahụ onye igbo esi ozi nọ na nya bụ oche ọchịchị na onye na-amụ ya amụ na nke ikpeazụ a na-ekwesịrị inyocha ka a ma na ọkwa onye igbo ọga ijiji ntị ike na-eso ozu ana n'iyi a nọbu na mbụ na-agwa gị ife ọhamadike ndị igbo kwuru na-agwa gị amụma ahụ o gburu ebe ị kọnfamụrụ ya na amụma niile ọhamadike ndị igbo na-egbu nwanne na fa ncha na-abịa na mmezu a nọ na-agwa gị otu ụzọ na amụma ahụ o gburu na e nwere onye igbo ọbụla e tinyere na nya bụ oche ọchịchị na foundation e ji wee weta nya bụ ihe ụka afọ nwanne na ndị afọ wetara gị ụka afọ ọkwa ha nwa wetakwara nya bụ ọchịchị afọ enweghị onye ọ na-efefụ nya bụ ọchịchị afọ debere mụ na ọ na-abụ isi na anya tata dị ife a ndị ahụ wetara gị ụka afọ ọ ha nwa wetakwara nya bụ ọchịchị a nọrụzie na-agwa gị sị na ụzọ i si abụrọ ezigbo ụzọ na ihe ị na-eme na ị na-edufe ndị be anyị ụzọ ị nọrọ ebe ị nọ na-aba mba unu jugwa nwere body of Christ unu nwee body of Christ nwee pawa dị iche iche na-eme nke a na-eme nke ọzọ ị nọrụ ntu a na-egbu ụmụnne anyị na ụmụnne anyị na-eje ụka na mgbago ugwu a na-egbu ufe anyị nwere ife i kwuru ị nọrụ a na-agba ụlọ ụka dị iche iche ọkụ na mgbago ugwu e nwere any action ọbụla o nwere ife ọbụla unu kwuru olu ha na ahụ nwanne gị maka na ị fụrụ na onye Igbo kwuru okwu fadat yere ya atizie kịtazi ka ị ma na unu nwere body of Christ gekwa m ntị ka m gwa gị nke a ka na-ekwu okwu n'ọnụ nke ahụ ka m bido ị ma na a na-ekwu okwu nwere onwe ọtụtụ n'ime unu aghọtarọ ife dị n'ime ya bụ nwere onwe afọ mana mgbe e nwetara ya bụ nwere onwe afọ ka unu ga-aghọta the meaning of nwere onwe anyị na-etinye mkpu ya ị nọrọ na-aghọgbu ndị be anyị na-anapụ ndị be anyị ọkwa na ego niile afọ a na-atụkọtara unu ego niile ahụ a na-atụkọ unu e nwere ike iji eme otu ife ga-enyere igbo aka nwanne ife merụ nyanwụ mata ya eze akụ ji wuo kapụrụ nnọọ n'ụbụda na gị nwa bụ onye isi ụka ị ka nwee more popularity of people ị ka nwee people ị ka nwee people nọ under you e nwere so many people nọ under you na-anụrụ gị okwu ya bụ ị gwa ha sị ya tinyenụ aka ka anyị mee na ife dị ncha ka anyị mee na ife dị ncha na e mee ife a nwanne na a ga-edozi obodo na ọ bụrụ na e mee ife a na a ga-arụ nya bụ kọmpani ahụ a na-ekwu na adịrọ na nya bụ obodo na ọ bụrụ na e mee ife a nwanne na ọ ga-eweta ọganihu na nya bụ obodo kama unu ga-eme ya unu efokọsụọ ndị dị na-ana ego unu efokọsụọ na jizọs si na onye akwụọ taiti na onye afọ ga-anwụ na onye akwụọ taiti na nke a ya eme eme nke ọzọ kama unu ga-eme ife unu kwesịrị ime unu efokọsụọ n'ihe gbasara ego yet ị pụtakwa ị na-agwa membas gị sị ha dat na nọ jizọs na-enye ego na jizọs na-eprovaid yet ọ memba gị ahụ ife na-atụrụ gị dat mọni ị na-emeke use of ego kọ gị dat na your member hụ ife ị ga-agwa ha tụkọtara gị ego ị pụtakwazi ị na-agwazi da your member na ego kọ ha nwa ndị na Jizọs ga-enye fa ego onye na-aghọgbu ibie kedu onye na-aghọgbu ibie ka anyị gwakọna onwe anyị nke bụ eziokwu n'obodo anyị a n'ọnọdụ n'ọnọdụ anyị nọ tata dị nwanne n'ọdụ anyị ntu a nwanne otu unu nwa wụ ndị isi ụka otu unu si debie maka ọ bụrụ na unu tinyere aka na-ekwu na ife a na-eme adọrọ mma ọ bụrụ na unu tinyere ọnụ nwanne tinye aka tinye ije ụkwụ ma na-eje ije dị na ya nwanne na-ekwu okwu dị na ya na ife ndị ọchịchị na-eme adịrọ mma nwanne mmadụ mụ na ọ na-aba karị n'ebe anyị nọ tata ife a mụ na ọ na-ahụ na-ebegheri ya ekwuru jere na ya ekwuru jere na nwanne anyị akarị dị na-ekwu ya tata dị ife a unu so n'ihe ghasara ala igbo unu nwa bụ ndị ụka unu so n'arụ mere igbo unu so n'ihe mebiri ala igbo o nwezi onye ị fụziri na-agwazi nke bụ eziokwu na-agwazi ndị be anyị nke bụ eziokwu ụna chiri so onye ahụ nwanne ị fụrụ ife Mathias na-agwa gị confam truth akụrọ mmiri eziokwu akụrọ mmiri ka ọ na-agwa nwanne 100% truth ọ ife Mathias na-agwa gị ị chọọ i were okwu eme ife ị chọkwanụ nwanne ka nọrọ ebe ị nọ na-ekwu otu ife kwere gị mmiri ga-achọjọ onye jere ọrụ na o ruo ọ bụrụ ife ị na na-ekwu one body of Christ one body nwanne one body of Christ kedu ebe ị nọ arụ niile a na-eme kemgbe kedu ife unu mere nothing nothing onye gwazi unu eziokwu ama nna ya echie onye gwa unu eziokwu ama nna ya echie apostle chigbo apostle chigbo onye ọbụla na-akwanyere gị ugwu due to na ị nwere amamife na chukwu okike abịama na ọ gọziri gị with amamife ị kwesịrị nwanne ka ị were amamife gị ahụ wee na-ekwu okwu bara uru dịka ị kwuru nya afụ nwanne na enwerọkwa ife ọzọ ga-azọ anyị nwa bụ igbo na-abụghị ịdị na-ekwu okwu nnwere onwe nke afụ onye ọbụla kụrụ gị aka na ya mana ị fụrụ nke ihe gbasara ụlọ ụka ife gbasara ndị isi ụka so debe nya bụ obodo n'ọnọdụ anyị nọ tata ị fụrụ ife gbasara ndị isi ụka na-esughari ohi ihe nna na debela anyị n'ọnọdụ anyị nọ tata nwanne ọ bụ na ndị ọchịchị werita ndị ọzọ debela anyị n'ọnọdụ anyị nọ tata bụ ndị isi ụka ọ ndị isi ụka debela anyị n'ọnọdụ anyị nọ nwanne ị fụrụ ife gbasara fa is either na unu chegharịrị ma ọ bụkwanụ mgbe ọ ga-ebido ime nye nwere onye kọmplenụ ọ dụ kịta nwanne onye ị na-anụ sọsọ onu ya na-ahụ sọsọ Mathias Ezeaku ka ị na-anụ onu ya na-ahiti ha ntu a wee na-esu gị oge na-abịa don't worry aṅụ na ngwọ na nkwụ na-abịa aṅụ na ngwọ na nkwụ na-abịa ị ghọtago oge oge oge nke ahụ na-abịa ọ na-eme agụ ọwa na ewe ụgwọ tu ya bụ ụlọ aṅụ na ngwọ ka nọ anyị nụrụ n'ebe ụnụ nọ na-aghọgbu ndị be anyị na jisọs na-enye ọrụ na jisọs ga-etinyelu ọkụ na jisọs ga-edozi obodo na jisọs ga-alụrụ company ka nọ ya ebe ụnụ nọ na-aghọgbu ndị be anyị ụnụ agwana ndị be anyị nke bụ eziokwu ị fụgo onye ị fụ ụka ọbụla n'obodo oyibo nwanne onye igbo bu nya bụ ụka jee ebe afụ ife ụka na Malaysia ife ụka na Indonesia ife ụka na other countries nwanne jụọ ese ọfụma onye Igbo dị n'isi ya onye Igbo bubata nya bụ ife ọ sọsọ ụnụ ka nya bụ Jizọs nwụrụ ka m na-ajụ ụnụ ọ sọsọ ụnụ ka nya bụ Jizọs nwụrụ maka ya nya bụ ajụjụ m na-ajụ ụnụ unu buru fọmatị edelu fọmatị fọmatị edelu etu esi wee dee ihe gbasara ọchịchị anyị unu eburu nya bụ fọmatị na-atụ ndị be anyị jee na mgbago ugwu ka ị je fụ otu esi agba ụlọ ụka ndị be anyị ọkụ ka ị fụ otu esi akụgbusi ndị be anyị ka ị fụ otu esi egbusi ndị be anyị ndị na-eje ụka ebe afụ ụnụ nwa ọwụwa body of Christ nwana enwebe nke unu na-ekwu okwu enweberekwu ife unu mere o ruo na nwanne gị gwara nke bụ eziokwu na apụ ọchaka ịpụ ọchaka nwanne onye rie adụ ọdụ onwe mgbe a na-eme ka a tụọ nya bụ vootu nwanne ka anyị na-agbasa nya bụ ozi na-agwa ụmụnne anyị nya enwela onye tụnyere mmadụ na nya bụ oche ọchịchị nya enwela onye igbo pụtara na nya bụ oche ọchịchị na ife na-emenụ na ife na-emenụ na ọhamadike ndị igbo kwuru na enweghị ife ka etinye mmadụ na nya bụ oche ọchịchị ụnụ kachie ntị asị ijiji ntị ike ị wụ asị ijiji ntị ike asị ijiji ntị ike ị wụ ị kachie ntị jee tụnye mmadụ na nya bụ oche ọchịchị oluzie na nke ikpeazụ ọ bụrụzie na enye ha oziwu nya bụ oche ọchịchị ahụ enwezi onye mụrụ amụ ịbaba sị na onye ahụ abụrọ nwa afọ igbo ọga ọkwa ị fụrụ ijiji ntị ike ọbụla a na-agwa okwu ọ kachie ntị soro ozu baa n'ili mgbe afụ ọ na-aba n'ili ahụ ọga mụnwa na nwe m ga-eme ezigbote selebreshọn iwe ewena iwe ewena gị nwanne mmadụ agwaba ntị na ntị anụghị eburu isi ya na ihe anya na ntị esoro ọsọ ụnụ unu ebido kịta na-akwụba okwu nwere onwe ọsọkwa n'ụnụ na anyị na ebe ụnụ nọ na-eme arụ niile unu na-eme n'ụlọ ụka na ụdị na ụnụ na-aka ụka na anyị na ebe ụnụ nọ na-eme alụ niile unu na-eme na ụdị na ụnụ na-aka ụka nwanne mmadụ emesịa mmiri ya achọje onye jere ọrụ ị fụrụ emechaa mmiri ya achọje onye jere ọrụ oge a ka ọ ga-aha m n'ọnụ ya gazielu onye ngo ya gazielu onye mbara ya gazielu nwoke gazielu nwaanyị ise